ụmụnne m ekenee m unu ọkwa n'ebe onye madebe ka ọ madebe ọtụtụ ihe na-eme n'ilu akwụkwọ nke ọ bụ na ị marọ ka ị ga-esi chekwaa akaụntụ gị ọ nya bụ na ị nwere ike ịbụ onye ife ga-eme echi ụfọdụ oge o nwere ụfọdụ ife ị ma nji gwuo egwu n'ilu akwụkwọ a ị na anyị fụ na ụmụnne anyị anyị na-ewepụta oge kirie ụfọdụ ife ma-akụziri anyị ife mana nke afụ bụ nke ya-enyere anyị aka anyị adịghị ekwe ekili atụsakwazi mana achọrọ m ka m gwa gị ife ga-enyere gị aka dịka ka ị na-anọ n'ilu akwụkwọ a ka uche gị dị ya marụ na ị ma paswọọdụ gị ị ma nke gmail gị ị ma nke ilu akwụkwọ a nke anyị nọ n'ime ya ị ma nke tiktok gị ka ị ma nke youtube gị ọ dị nnukwute mkpa gị bụ onye na-ege m ntị na ị machasị ihe niile dị otu a maka na ọ ga-enyere gị aka echi o nwere ihe mere akaụntụ gị ọ nya ka ị ga-ejikwa mee gịnị wee bakwa n'ime akaụntụ gị ọ bụrụ na fon nọmba i ji wee mepebu iru akwụkwọ gị mebiri emebi kabakwanụ alụ nwanne m ka i je mee welcome back ka i wechiata sim kaadị ahụ azụ ma ọ bụrụ na o fugo mana ị ka na log in na akaụntụ gị nwanne m kabanụ alụ ka ị mara ife i me ka ị tinye nọmba ọzọ nke ya-abụ o lu echi o nwee ife mere akaụntụ gị ka ị nwee ike iwechiatanwu ya azụ amarọ m ife mee anyị ji wee gbazia nkịtị ọ dịzịa ka a sị na anyị bụzi ndị umengwụ dịkwazịa n'ihe na-enye anyị ego Ụfọdụ ndị be anyị ndị akaụntụ fa nagolu ana fa dị ọtụtụ ndị ji eme bizinesi nọkata pụta ha amazi paswọọdụ fa akaụntụ fa lọggo fa out ha amazi ihe a ga-eme biko nwanne m ife a kpọrọ ya mkpa maka na ọ ga-enyere gị aka echi Ọ bụ na ị nwee WhatsApp, nwanne m jee na settings gị. E nwere ihe a na-akpọ two step verification ebe afụ. Kaba alụ ka ị tinye ya, tikwazịa email adreesị nke ị ma dị mma dị active ị ga-ejikwa wee mee gịnị wee chekwa akaụntụ gị. Chekwa akaụntụ gị n'ilu akwụkwọ a nke bụ nke ha kpọrọ two factor authentication. ị nwere gmail protectia ya ị nwere YouTube protect it ọtụtụ ụmụnna anyị ndị BP fa lịrị alị tata bụ maka na ha echekwarọ akaụntụ fa e wee were ya ọ nya tinye fa na nsogbu ha nọ na ya tata nwanne m kpọkene ihe a ilu akwụkwọ gị mkpa ka ị ghara isozi na ndị na-abụ oge ọbụla a na-ajụ gị ị ma paswọọdụ gị ị sị mba na ị marọ o nwe ka ya bụ ife dị ihe a niile m na-akụzi ebe a bụ n'efu ego one kwanụ ka m na-ana wee na-akụziri gị ife ga-enyere gị aka ịma ọ na ife m na-akụzi bụ ife ya bụ echi ị kụzielu nwa gị o were ya marụkwa ife mara ife a na-emekwa ife a niile bụ ife ga-abala anyị ulu n'ọdịnihu a na-akụzi na-ege ntị na-etinye uche na ya ya bụ ife bụ ife dị nnukwute mkpa ọ ga-enyere gị aka echi ọ ga-enyere gị aka nwanne echi nyerekwazị onye nọ gị n'akụkụ aka Ọ gwụsịkwa ka ọ ra m n'ọnụ, asị m gị kpọọ okwu m a mkpa ma tụsaa ka ụmụnna anyị ndị ọzọ nụ ya ma werekwazịa ya mere ife. Ụmụnne m, daalụnụ.